Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lero?
DC ena nkumafunsa nkumati kodi nkhanizi iwe umazitenga kuti? Ndiye ndikukuyankhani kunena kuti nkhanizi timazitenga ku mcp konko, timazitenga ku boma konko, timazitenga ku state house konko chifukwa pamene lafika dzikoli alipo ena ndi a mcp inde koma okonda dziko lawo, alipo ena amene ali m'boma momo amene zikuwanyasa zimene zikuchitikazi. Alipo ena ku state house konko amene amati akakhala amakonda dziko lawo, akudziwa kumene dziko lawo likuchokera ndipo akudziwa ndi kumenenso likupita. Akuyenera kumadabwa. Akuyenera kumachita expose zonyasa zangati izi. Tinakuuzani a Malawi kunena kuti amene uja ndi Chakwera ndipo musanamizidwe kunena kuti anthu enaake amunamiza ndikumpasa information yonama, meeting inaliko dzana ndipo agwirizana kunena kuti tis tikapita kukampasa president mpata kuti alankhule ku dziko timpangisa manyazi, palibe kub kup kupepesa, palibenso kufuna kulankhulira zina ndi zina, sona ndi sona yaperekedwa, panopa tiyeni tsopano timwazane ma ministers, ma deputy ministers, ma MP, tiyeni timwazane dziko lonse, tiyambe kupanga misonkhano, tiyambe kukhazikitsa maziko kumene tiafotokozere a Malawi kumene kuli chitukuko ndi kumene kulibe ndi kumene changoyamba kumene. tax payers money, motero kuti a Malawi musadabwe iyayi, posachedwa pompano muona akumwazana ma ministers, ena azilankhula m'paliyament chizungu chotchoka tchoka kumanena kuti madam speaker sir, the president eh, n, eh, s, s, saided, president saided that uh, ch- uh, uh, development w- w- w- will will come fi uh, to Malawi Eh, ndi- chizungu chake chimene chocho opanda kupanga nacho manyazi ndikute ndi mmene tiziliri choncho a Malawi amene inu mmanena kunena kuti President Chakwera wachita kunamizidwa zimene zija sizoona anthu aja onse anakhala pansi ndi cholinga kuti akhale ndi political stunt anthu atame kuti kuchokera ku Nsanje pakana ku Chitipa Nkhotakota to Mchinji President Chakwera ndiye wapanga zitukuko motero kuti apapa chitseko chawapana Ndi chifukwa chake akonza misonkhano yosiyanasiyana. Ena ndi awo anapita kukasegulira chipatala chokuti si chawo cha ku Salima. Eniake osakhalapo pa msonkhanopo kuchita kuwakakamiza kuti segulirani chipatalachi ndipo tikubwera ndife ndi cholinga kuti Pulezidenti Chakwera aoneke kuti is a caring President. Zonsezo zili zonama. Mudziwe kunena kuti iyi ndi mcp ndipo yabwera kuzakhala ndi zofunika nonse amene musamale kwambiri. Sizija zinkanenedwa zija kunena kuti ayi ayi ee a president ameneyi ee wanamizidwa ee. Panopa apereka kale ndalama kwa ma analyst, apereka ndalama kale kwa ma activist, apereka kale ndalama zina kwa ma MP ofooka amene akunena kuti ah no the president ah, ah, anthu asanamumvese president walankhula bwinobwino ndipo speech yake inali bwino sona ija. Muona ziti zizichitika m'parliament, anthu aziima ndikumamuchemerera Aka nkoyambatu kuti SoNA inenedwe mu dziko lino la Malawi ndikumachita reviewed. Sizinayambe zachitikapo. President akalankhula SoNA imangokhala duty of the opposition, leader of opposition and all MPs ndikumachita respond to the SoNA. Izi zachitikazi sizinayambe zachitikapo. Mmalo mokuti athamange. atanganidwe ndikumayang'ana welfare ya anthu ndi mmene chimanga chadulira 110,000 ndamva chisoni. Ndakulirira iwe m'bale wanga wa ku Mulanje, Nsanje, Thyolo, Phalombe, Mwanza, Mangochi, Zomba, Machinga, Balaka, ndakuliriratu iwe wa ku Ntcheu, Nkhata Bay, Monkey-Bay, ndakuliriratu iweyo wa ku Salima, ndakuliriratu iwe wa Nkhotakota, ndipo tikunena pano anthu ayamba kale kufa kwa Mwadzama ku Nkhotakota. Munthu wina wafa ndi njala dzulo atakhala kwa miyezi iwiri osadya. Kuwafunsa andalewo kunena kuti kodi mmene zililimu tipange bwanji akuti usadandaule zimenezo ndi zonama. ife tili kuno ku boma tikugawa chimanga limodzi ndi vice president program imene tikuyigawa tikugawa chimanga koma ukachisatira chimangacho munthu mmodzimodzi yemweyo nyumba yomweyo akulandira chimanga aku, akulandira mtukula pakhomo akulandira fetereza akulandira nifi munthu mmodzimodzi yemweyo, anthu ena sakulandira nawo. Ndipo iweyo ndiwe wodala ukakhala kuti ndiwe wa mcp chifukwa ndiye kuti ulembedwa mu zonsezi koma kunja kuno anthu akufa ndi njala. Kutero kumaliro kwa Mwandzama kwawo kwa uja oyimba amene akufuna naye kuyima nawo u MP Kwa Mwandzama ku Nkhotakota tafufuza nmpeza kuti kwachitika maliro. Munthu wina amasonkheredwa ufa akuti akampase ufawo mzibambowo ndipamene amapita anthu kukapeza kuti wamwalira. Ndizomvesa chisoni. Sindikudziwa kuti kodi chimanga mmene chakwereramu kodi munthu waku Mponela achitenga kuti? Wa ku Mchinji achipeza kuti? Wa ku Ntchisi apeza kuti? Njalatu ilibe kuti uyu ndi wa mcp. Njala ilibe kuti ati uyuyu ati amachokera kwawo kwa a president. Ndi kumenenso kuli njala yoopsa. Ndamva chisoni za munthu wa kwa Lobi, munthu wa ku Dedza. Ndamumvera chisoni munthu wa ku Chitipa. Ndamumvera chisoni munthu wa ku Karonga, ku Rumphi, Ku Mzimba, kodi kodi anthu osauka tsopano agwira motani? Agwira pati, popeza katundu ndi uyu akungokwera tsiku ndi tsiku? Ndipo chimanga ngakhale chili pa 110,000, ndiye kutinso pa masiku awiri chisunthapo, kwacha ndi ija tsopano yafika pa 1 to 5200 Rand ndi ija yafika to 1 to 265. Ndakulilira iwe m'bale wanga, Mmalawi wosauka, ndipo ine sindikudziwa kuti kodi tsopano munthu wosauka agwira mtengo wanji? Malangizo kwa iwe amene ukuzitcha kuti ndiwe wa opposition, pamene mukupita kuja kumatchedwa ku zisankho, panopatu ndiye zipani zatanganidwa. panopa andale nde akutuluka muona zithu zizichitika mmatchalitchi afikamo katundu nde agawidwa ndalama nde zigawidwa nde nkumafunsa kuti kodi inu a opposition mwapanga zotani popeza pakali pano pakufunika ma alliance nnafuna musanalowe inu ku ma alliance inu a udf muyang'ane kaye alliance kodi alliance yanuyo mupita ndi ndani? Kodi alliance ya utm ndi mcp idatha bwanji? Musathamangire inu a dpp kupanga alliance ndi chipani, musathamangire inu a aford kupanga alliance ndi chipani china, musathamangire inu a zipani zina ndi zina kupanga alliance ndi zipani zina. 50 plus 1 Inde, ndi yabwino, koma palibe amene angapite yekha. Pakufunikira pakhale legal framework. Chimene anapusa a utm ndikukhulupilira wina ndi nzake, ndikukhulupilira azibusa, ndikukhulupilira ma lawyer. Lero mwaawona a utm atapusisidwa? Ma alliance akuno ku Malawi ndi a ndioloseni ndikakutafune ndipo ngati simupanga choyeneleracho makamaka inu a dpp ndi mcp nthawi ino inali yonena kuti mutenge lamulo mupite nalo ku parliament chifukwatu chimene chinapusisa a Chilima ndichonena kuti anthu aja anapita ndikukapanga alliance imene ili outside malamulo aku parliament chifukwa munthu akawina amayenera ayime 10 years koma inu mundikhulupilira amalawi amene mmasatira ndale kunena kuti amene anaoneka pa ballot nkhope yache anali chakwera ngakhale kunali alliance koma chilima sanaoneke nawo pa ballot zosatira zake ndi izizi akunena kuti ati anagwirizana kuti wina 5 years winanso 5 years komatu zimenezo zinali za mcp ndi utm yo komano mmalamulo zimenezo munalibe nthawi ino ndi pamene inu andale makamaka inu a jene a mcp komanso a dpp popeza muli ndi ma mp ambiri mukanaitengera nkhaniyi ku parliament. Pajatu parliament iyi ndi yomaliza. Mukanaitengera ku parliament kuti tsopano zikakhale mmalamulo kuti pamene anthu apanga alliance zimene agwirizanazo 1 pakhale 5 years 5 years. Number 1. Number 2 pa ballot paja papezeke ma colours a nonse. Ngati ili mcp ndi dpp paoneke mcp ndi dpp kuti agwirizana. Komanso nkhope zikhalepo zawo onse ngati zimenezi sizichitika tidzakhala ndi achilima ambiri tidzakhala ndi a utm ambiri okhumudwisidwa tidzakhala ndi zipani zambiri zokhumudwa chifukwa mgwirizano wakuno ku malawi ndiwa ndiwolose ndikakutafune mgwirizano wakuno ndi ku malawi Dziwani kunena kuti imangokhala pa pepala komano zenizenizo zimakhala kulibeko motero kuti Chakwera ankaziwa nthawi imene ija ndi mcp inaseko kuti awa tingowanamiza, mmalamulo mulibemo 5 years 5 years so ma alliance amene mwa kukubwerako mukuyenera kuti inu azipani musamale kwambiri. Azipani muwonesese kunena kuti kodi ife a udf. tikupanga partnership ndi ndani? Mukupanga ndi a utm? Nanga zimenezizi zili mmalamulo? Chifukwatu a khoti aja anangonena kuti kukhale 50 plus 1, sananene kuti kukhale ma alliance. Komanso malamulo a dziko, president akasankhidwa amayenera akhale 10 years, malamulo a dziko. Kodi anauza a Chilima kuti adzakhala 5 years ndi ndani? ndi a Chakwera, ndi abusa, ndi maloya, koma mmalamulo zinalimo? Siku limene analowa anthuwa ku parliament 2020 ija it is the day that the mistake was made ndipo olo atakhala kuti anthu amenyesa ma hamala pansi, anthu aswana, anthu atani, malamulo akanangoyendapo kuti kodi paja pa ballot paja panali ndani? Panali Chakwera sichoncho, malamulo amati chani? 10 years Basitu mulandu wathera pompo a utm kukangalala miyendo yawo mmwamba choncho palibepo chipani chachikulu palibepo chipani chaching'ono ndi ofunika choyambirira first things first ngati mukufuna kuti ma alliance amenewa ayende bwino nthawi imene yasalayi popeza uwu ndi sitting ya parliament yomaliza palibenso kudzabwerera ku parliament amene ati adzapite ku parliament mu september ndi amene ati adzawine chonde inu a opposition unikani pamenepo musathamange kupanga alliance ndi chipani china chilichonse malamulo musanawasinthe ndipotu ku parliament pakufunika kusinthidwe zambiri ngakhale kulamula kumene kuti kuchokera leroli aliyense amene ati ayimirire ndale asamapite kuchipatala kunja, azipita zipatala za konkuno, chifukwa izi ndi zina mwa izo zimene anthu ambiri akuvutikira kumasowa mankhwala mu zipatala chifukwa andalewa akutitola kwambiri, akutitenga ife ngati zisiru, akadwala amapita zipatala za kunja, that is why tikunamizidwa kuti aah tayambisa health centre ku ujeni ku Rumphi west, yamotchalepompo chifukwa iwowo amati akadwala amapita kunja. Ndi ofunikanso kunena kuti ngakhale olo ana a sukulu amene, aliyense ogwira ntchito m'boma, mwana wache aziphunzira ku sukulu ya boma chifukwa anthu amenewawa muwaona ngakhale olo wamkulu wa maphunziro amene, mwana wache ali ku private. Ndiye kuti kodi ngati mwana wako ali ku private ukhala ndi chidwi chosamalira ma sukulu? That is why pakana lero ana akuphunzirabe pansi pa mtengo chifukwa chonena kuti kulibeko deliberate policy yoteteza malamulo a dziko lino yoteteza ma ufulu aliyense angopanga zache, andalewo akupanga zawo, akuluakulu a maphunziro akupanga zawo. kungoika malamulo kunena kuti na aliyense amene ali m'boma kaya ndi president kaya ndi nduna kaya ndi ndani mp kudwala zikh- pokhapokhapo mwina zikhale ndalama zache koma na ngati ndalama za taxpayers momuno momuno m'malawi azipita ku chipatala cha konkuno ku malawi ku queens ku central hospital ku thyolo chifukwa anthu amenewa akutitenga ife ngati agalu that is why akutitola angotiseweresa lero ndi awa chitsanzo cha apana akunamizirana kunena kuti apana pa tiyeni tiyambe kuyendayenda tizika tizikauza anthu kuti kodi zinayenda bwanji a president anayenda bwanji taxpayers money uchisiru weniweni kutitenga ife ngati agalu, kutitenga ife ngati anthu osa, osaganiza, kutitenga ifeyo ngati mbuli zawo. And evenso ku Parliament kunayenera kuti pakali panopa kubwerenso lamulo lonena kuti aliyense amene akukhala MP ndalama zache azingolandira allowance because he is giving back to the nation, it is a service to the nation. That is why anthu amenewa amasamalika ndikumapanga malamulo osakomera a Malawi chifukwa amalandira ndalama za phwamwamwa. Kuzabwere president wina amene azasinthe malamulo kunena kuti onse ogwira ntchito za boma ndi amene ati azilandira makobiri za phwi phwi makobiri a phwi phwi kusiyana ndi awawa andalewa ndipo kuwaona chizungu chimene akulankhula mpaliyamenti zopangisa manyazi ndipo inu a speaker osama osangomuyimisa bwanji Osamanena kuti order order kungomuuza kuti akulu can you stop you are unable to speak English go home out out of this parliament koma ifeyo we joke too much ati kumanena kuti malamulo okhalira MP ungoziwa kulankhula chizungu ndi amene ajawo akulankhula aja chimene chija ndi chizungu koma linyodo kumalawi ndikomvesa chisoni koopsa kumalawi ziko lomvesa chisoni koopsa ziko limene anthu ake angoganiza zokuba basi alibe nafe ntchito alibe nazo ntchito kuti a- apange zinthu zowakomera amalawi ndiye ndafuna ndikuuzeni inu a opposition Musamale kwambiri otherwise ngati mungothamangira mu alliance isanakhale ndi legal backing alliance yanuyo muziwe kuti mchitidwe umenewu ongosowesana uzapitilirabe, mchitidwe umenewu wotolana uzapitilirabe. Taonani mmene akuvutikira anthu muno Malawi, taoneni ma suppliers. Tawaoneni ma contractors ndalama zawo zambirimbiri kuchokera kale pakana lero lisakulipidwa, ma suppliers ambiri business yaima, ma contractors ndikutitu katundu kulandidwa ndi akatapira, ziko lake lomweri anthu akunjoya momuno Chakwera ndi abale ache angoba amenewawa musaone ngati ndi anthu owamvera chisoni ayi. Iwo sakuzimvera chisoni okha achita create filimu yonena kuti ayambe kuyendayenda ndi awa apita pa Salima kutengana ndithu zimimba zikuluzikulu anthu amatako akuluakulu ulendo kukachita hijack chipatala cha enyake ndikumaafunsa kuti kodi munamanga chipatala chimenechi ndi ndalama zingati ali nyodo koma ndiye zipi yakupananitu zipi yakupanani